Chai! O nwekwa ihe mmadụ na-ama ahụ n'ụwa nke anyị pụtara n'ime ya. Nwaanyị a unu na-ahụ n'ihu akwụkwọ m ugbu a ewerela aka ya gbuo ụmụ ya ịnọ, ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị Chineke jiri chọọ ya mma n'ụwa a. Kedu ụdị ndụ na ụdị obi mmadụ dị ndụ nwere n'oge nke ugbu a? Nwaanyị a na a na-akọwa na ya bụ nwaanyị jiri aka ya gbuo ụmụ ya allegedly. Gịnịkwanụ bụ iwe ya na ọ chọpụtara na di ya nwere ebe ọzọ o dobere nwaanyị na-amụrụ ya nwa? nwaanyị a mgbe o jiri wee chọpụta amaghị m ma m ga-asị na ọ wụ ekworo amaghị m ma m ga-asị na ọ bụ iwe ma ọ bụ ọnụma ama m ihe gbabara ya bụ nwaanyị n'ime nwaanyị echegide echiche sị kedu ihe a ga-eme nwoke a ka ya wee nwee ike megbute nwoke a kedu ihe a ga-eme ya ga-afụ ya ụfụ n'obi nke na ọ ma nchefu echefu n'ụwa ndụ ya ihe niile gbatara ya n'obi bụ ịchịkọrọ ụmụ ọ mụrụ o vuru nine months n'afọ vuo ha nine months ma mụọ ha ịchịkọrọ ụmụaka ahụ gbuo ka e si wee kọọ ka ya bụ ihe si wee mee bụ na ụmụaka ahụ gara school gacha school wee bata wee na-asị na mama na agụụ na-agụ ha ya nye ha nri ka ha rie lee na ụmụaka buo agụụ si school wee bata mama ya ewere ụtarị chụba ha niile sị ha baa n'ime ụlọ ga dina ala ha na-ebe na-asị mama nyenụ ha nri ka ha rie mama nyenụ ha nri ka ha rie ụdị ụmụaka ka ga-asị ọkwa nne ha na-eme ha ụdị ihe a ụmụaka ahụ ebere akwa banye n'ụlọ gaa dina Ka ụmụaka a bu agụụ baa n'ụlọ ga dina, nwaanyị ewee bata para mmanụ ọkụ para fuel kwaa ha kwaa ụmụaka a n'ime ụlọ ahụ ha nọ kpọnye ya ọkụ mechibido ha ụzọ ọkụ ejide ụmụaka ịnọ a regbusịa ha niile ajụjụ mụ ugbu a bụ nwaanyị mere ụdị ihe a o megbutedịrị di ya sọsọ ka o megbutere onwe ya asị m na o nweghị ụdị akụkọ mmadụ na-ama anụ n'ụwa nke anyị pụtara n'ime ya ọ bụrụgodị na ị hụ na di gị nwere ebe ọzọ ọ nwere onye na-amụrụ ya nwa ọ ihe ị ga-eji akpa ụdị agwa wee lee ụmụaka chineke jiri chọọ gị mma n'ụwa gbusie ha ọkwa ụdị ihe a ka ndị igbo na-asị akpọ o mere mmadụ o mee onwe ya ị hụrụ ka nwaanyị a siri wee megbuo onwe ya n'ụdị na ọ chọrọ ka o megbuo di ya eziokwu eziokwu o metụtara di ya maka onye kpọrọ ya ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị ya bụrụ ịnọ amaghị m ma m ga-akpọ nke a na ọ wụ ara amaghị m ma m ga-akpọ ya na ọ bụ na ọ wụ ihe mmụọ ọjọọ gbabara ya n'ime enweghị m ike ịkọwata maka na o gosiri na ya bụ nwaanyị bụ nwaanyị ajọ obi o cheela echiche sị ka ya gbuo nwoke ahụ ọ sị na ọ bụrụ na ya gbuo nwoke ahụ ọ gaghịzi anọdụ ndụ o nwezi ihe na-ewute ya na ihe ọ chọrọ bụ ihe ọ ga-eme nwoke ahụ ga-enye ya apa n'obi nye ya apa na mmụọ ụwatụwa ebi ebi ihe gbatara n'uche abụrụzie lee ụmụaka ahụ ị mụrụ gbuo gbuchie ha maka o si wee dị ugbu a na a na-akọwa na ndị uwe ojii akpọrọgo ya bụ nwaanyị ka o jee sara asịsa ọnụ ya ị na-ekwo ekworo na di gị jiri ebe ọzọ lụta nwaanyị dobe na-amụ nwa kịtaa nụnwazi o gbuchichara ụmụ ya ọkwa nwoke ga-ejezi kpọbataza nke ahụ ọfụma ya na ya na-abịa ebiri ọ bụrụzi ụmụ nke ga- ga-anọchizi ezi ya ahụ ọ na-adịkwanụ nụ mma nwaanyị ịpụta nụ ụmụ nwaanyị ibe m ka anyị nweenụ uche ka anyị nwee echiche o nwekwa ihe ọzọ anyị jichi n'aka n'ụwa ma ọ bụrọ ụmụaka anyị mụrụ kedu ihe ọ bụ nwere ike iwe gị iwe wegide gị wee ruo gị nke ijide nwa ị mụrụ ụmụaka ịtọ ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị i gbuchie ha ncha mana ka nke a bụrụ ihe mmụtakwa na nkụzi amamihe wee bunyekwa ụmụ nwaanyị ibe m onye ọbụla na-ewe iwe ka iwe gị nwee ebe ọ ga-ejedebe onye a hapụdoro ụwa ka ebe i bu ya na-aga kedu ebe i bu ụwa na-aga ekwuola m ụmụ nwoke lụwanụ 2 lụwa 3 lụwanụ 4 ọ bụrụ na unu ga-enyenwu ha nri lụwanụ ọtụtụ maka na ịlụ ọtụtụ ekworo ana nke a maka na ọ sọ ya ka o ji wee hụzie na o nwere ebe ọzọ ọ lụtara nwaanyị dowe iwe agba ya o nwekwa ike na ihe o ji wee dowe nwaanyị ahụ ebe ahụ bụkwa ka ya na onye nke a hafụkwa ịbịa sewekwa okwu ọ bụrụ na otu ahụ i siri wee mechaa wee chọpụta na di gị nwere ebe ọzọ ọ na-amụ nwa i lechala anya ma ị chọkwaghị ibi na ya bụ di ị pụọ nụ mana ebe na ị bụ onye maara ihe ụmụ nwoke ịtọ chineke jiri gọzie gị na ofu nwaanyị chukwu echigo gị eze o nwere ihe ọzọ ị na-achọ n'ọzọ gị yọba chukwu ka ụmụaka ahụ baara gị uru ụmụnne m nke a gwụrụ m ike o maka na a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-eme biko tụsanụ m ozi a nke ọma ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị ibe anyị nụ ya ka onye ọbụla ji ya wee mụrụ akọ wee mara ihe na o nwere ụdị iwe ị ga-ewecha oge ikpeazụ iwe ahụ ata isi gị ekelekwa m unu ka emesịa